ӏутӏыж Борис, гуащэ пэж, гушыӏэ нэщхъейурэ зэхэт иджырей таурыхъ ром, къезмыджа хьэщӏэ. Ей, жьыгъэ, жьыгъэ, емынэ мыгъуэм укъысхуихьа уэри. Уэр мыхъуамэ, ущӏэмыупщӏэт уэр мыхъуамэ сэ згъэхъэнур зыхуэдизым.

си жагъуэ лъэпкъи сымыщӏынут жьыгъэ. Адрей сызыхана псом укъыхэжыжынтэкъым уэри. Ауэ мис? Укъэсри гурыфӏыгъуэу сиӏар уи ӏыхьсыхь симфонием хэкӏуэдэжащ. Бетэмал, дэнэ мыгъуэм щыбзэха а махуэ дахэхэр? Мы си гур мы си пкъым къыщыпкӏынкӏэ сышынэу щыщыта махуэ дыхьэрэнхэр. Тхьэрыкъуэ пщэхурэ шхужь хъурей

Жьыгъэ пасэр укъэсри, уи ӏункӏыбзэ къэбыжьыр заргъэ жиӏэу ӏубгъэпкӏэжауэ гъащӏэм и пэш нэщӏышхуэ гуэрым сыщӏэсщ. Сыщӏэсри сыт? Сыщӏэлъщ. ӏункӏыбзэ етари сыт? Ета пэлъытэщ. Пэш нэщӏышхуэри сыт? ӏыхь-сыхь хэмыӏэтыкӏыщакӏэ дызэдежьууэ цӏыху зыбжанэ. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, сымаджэщ. Сымаджэщым ӏэджи щыпщӏэ хъуну къыщӏэкӏынущ. Пхъужь дахэ гуэрхэм я гупыжымрэ уи гукъыдэжымрэ зэрызэтехуэ елъытауэ. Ауэ сэ мазэкӏэ мы сымаджэщым сыщысымаджэ мыгъуэу аркъудейщ. Сымаджэным тӏэкӏу сыкъыщыдэхуэм и деж согупсысэри согупсысэ. Сыдогупсысей, сыкъогупсысэх, сыкӏуэцӏрогупсысыкӏ, къызэхызогупсысыхь. Катарактэ нэмыхъусам ныкъуэуфӏыцӏ схуищӏа си нэхэр нэхъри сыуфӏыцӏурэ, а зэгуэр зи ӏэфӏ слъэгъуа си мыгъуэхэр къызолъыхъуэж. Ауэ а си мыгъуэхэр лъагъуныгъэм ӏэпхлъэпх ищӏ зи хабзэ пасэрей мыгъуэхэм ящыщтэкъыми, бгъуэтмэ, къащтэ. Гъуэбжэгъуэщым ещхьу бзэх мыгъуэхэри ежьэжащ. Къезджэжынути, сызэхахынукъым. Къэслъыхъуэжынути, зыкъызагъэгъуэтынукъым. Сахуэтхэнути я хэщӏапӏэр сщӏэркъым. Сыткӏи хуей, сэ лӏыжь быркъ-шыркъым си гухэлъ тхыгъэ. Зыкӏи? Арат-тӏэ иджы, мы хьэжь вакъэжьышх зэманым ахэр къызыхуэтыжыр, лӏыжь нэцӏэӏуцӏэ гуэрым письмо къыхуитх хуатхыжу щысыну. Аргуэр-аргуэрыжьти, сыдогупсысей,

Фӏыцӏагъэ цӏыкӏур мес. Хуэм-хуэмурэ гъунэгъу къысхуохъу. И ӏэр къысхуещӏ. Къызоджэ. Ярэби, хэт хъуну ар? Хэт хъуну пӏа? А, уэлэхьи укъэсцӏыхуамэ, тӏасэ цӏыкӏуу сиӏэ, алейкӏи зумыгъэпщкӏуу къакӏуэ. Къеблагъэ. Къеблэгъапэ. Си цӏэр пщӏэрэ жыпӏа? Пфӏэзыщар сэра хуэдэ сощӏэм, уэлэхьи. Ауэ ды-ды-дыд. Сэ апхуэдизкӏэ сыщомэхъашэ ауэ къыпфӏаща цӏэми, цӏэфӏэщ джанэ къыспумыубыдынумэ, сеуэнурэ нэгъуэщӏ цӏэ пфӏэсщынут. Пфӏэсщынури? Гуащэпэж. Кӏыфӏыгъэм дыхэзышэж Гуащэпэж. Укъысхуэзыгъэкӏуари сощӏэ сэ, Гуащэпэж.

Я натӏэ иукӏащ, я пенс мыгъуэ ӏус тӏэкӏурикӏ. Къакӏуэ, Гуащэпэж. Укъэкӏуэн укъыщыкӏуакӏэ къехьэкӏ-нехьэкӏ щымыӏэрэ, моуэ-щэ, кӏуэ аракъэ гущхьэ лъапсэр иритхъунщӏэхыу, щӏэхъумэ лъэпкъ хэмылърэ щхьэихауэ дызэпсэлъэнкӏэ соӏуэ. Дызытепсэлъыхьынури? Тей, узытепсэлъыхьын мащӏэ зиунагъуэрэ иджы, Адрей модрей, нэгъуэщӏ къинэмыщӏ. Сопӏащӏэ жыпӏа? Умыпӏащӏэ. Пӏащӏэхэр унэркъым, уэрэ сэрэ дыунэн хуейщ, тӏасэ. Сымыщӏэ уи гугъэу ара уэ укъыщӏэкӏуар? Уэлэхьи, дуней пэжым сыпшэжын мурад уиӏэу арам? Ауэ апхуэдизу ӏэжьэкъур иумыч зиунагъуэрэ? Мы дызытетри дуней нэпцӏ щхьэкӏэ ари дунейщ. уэршэрэгъу нэс щыбгъуэтмэ, ущыуэршэрыну уасэ иӏэкъым. Щи, къэтӏыс моуэ Гуащэпэж, къытетӏысхьэ си пӏэ лъапэм. Сэр фӏэкӏа зыми укъилъэгъунукъым уэ икӏи узыхихынукъым. Пу, пу-пу, сыноплъ-сыноплъри, зэрызгъэщӏэгъуэну щӏыкӏэр къысхуэщӏэркъым, Гуащэпэж. Сыт уэ апхуэдизу уӏейуэ цӏыхум къащӏыщыхъур? Сыт нэхъ цӏэ ӏей дыдэкӏэ зэщыну хуейм, сигу темыхуа уи цӏэ лъагъугъуейр къыдалъэфыжу ажэлыфэкӏэ щӏеджэхэр? Си щхьэкӏэ сэ сыкъапщтэмэ, уэ моуэ-щэ лӏы мыхьэнэншэ зыбжанэ зыкӏэлъыкӏуэу зиӏа пхъужь куэпэч нэщӏэпкӏэ цӏыкӏу гуэрым узогъэщхь?

Сыту фӏыт апхуэдэу къызэрыщӏэкӏар! Сызышэри дахэрэ, сыздашэри… А сыздэпшэнум зэкӏэ и гугъу думыгъэщӏ, кхъаа Гуащэпэж. Дыхущӏыхьэнщ. Моуэ-щэ, мы си дуней нэпцӏ инвентаризацэр зэфӏэкӏрэ уэрэ сэрэ зы дыхъумэ. Дыхъуа пэлъытэуи си гугъэщ. Жьыгъэм дыщызыхуигъэфэщакӏэ, абы джэгу хэлъыжкъым. Ауэ щыхъукӏэ, пэшэгъу пщӏы сэ сызищӏысымрэ сызыщӏэгупсысхэмрэ уэри къысхущӏэдэӏу. Хэт ищӏэрэ иужькӏэ сыкъэбгъэпцӏащ, уэслъэгъулӏар уэзгъуэтылӏэжакъым жумыӏэжын щхьэкӏэ. Къыщӏэздзэрэ? Къэдаӏуэ-тӏэ. Уи пащхьэ нызолъхьэ. Си хьэрис-кхъуэрисхэр. Япэрауэ сыкъыщалъхуа зэманыр. Абы и пэжыпӏэр къызжепӏэфамэ, уи фӏэщ зэрыхъун, си псэм щӏыгъуу си адрей псомкӏи сыныпхуэупсэнтэкӏэ Гуащэпэж. Ауэ ӏуэхушхуэракъэ, ар зыщӏэу зы цӏыху нобэр къыздэсым мы щӏыгум къытезгъуэтакъым. Уэри сыщымыуэмэ, псэр щыӏахыж уэхътым фӏэкӏа къыщыдат гъэми, махуэми зыри хэпщӏыкӏкъым. Сэ хэсщӏыкӏыращи, зи пкъ сыкъикӏахэм жаӏэу зэрызэхэсхамкӏэ, ар къыщыхъуар, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, мы уэ укъызытекӏухьа си псэ гупыкӏыгъуей тӏэкӏур тыгъэ къыщысхуащӏар минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тӏу гъэращ. А гъэм, зы адыгэ къуажэ дахэ цӏыкӏу гуэрым, апхуэдэ къызэрыщыхъуар иту, къуажэпсо тхылъ гуэр щыӏауи жаӏэ, шкӏэ къалъхуми, цӏыху къалъхуми иратхэу, Ауэ хьэблэ щӏалэм тщагъэгърэ? жызыӏа пасэрей хъыджэбзыжьым ещхьу дунейпсо империализмэм тхылъымпӏэ къытщӏигъахъуэ мыгъуэрэт? Абы щыгъуэдэ, псом хуэмыдэжу адыгэхэм. Гитлерыжьыр къыщыдэбгъэрыкӏуэ зэманырати, а къуажэпсо тхылъыр дэнэ къэна, цӏыху цӏыкӏум документу яӏэр ягъэсыжт. Ти, сыкъызэралъхуам щыхьэт техъуэ си тхылъ тӏэкӏури А ягъэсыж къомым яхохуэ, уэлеи. Гитлерыжьыр абы нэс къикӏыу мыбы нэс къыщӏэкӏуар ара фӏэкӏа умыщӏэну. Ауэрэ зауэри зэфӏэкӏщ, емынэм къелу хъумпӏэлейм имыхьу къэнахэр дыкъабжри, документыщӏэ къызатын хуей хъуащ. Апхуэдэу щыхъум, сыкъэзмылъхуахэм сыкъыщалъхуар нэхъыфӏу ящӏэу къащохъу, джэлэфей быхъу гуэрхэм я деж сагъакӏуэ, сызыхуагъэкӏуахэр къысхудоплъей, Коммунизмыр ухуэным хьэзырыпс сыхуэхъуауэ къалъытэри, кӏэщӏракъэ, илъэситӏкӏэ фий щӏэту сыдрагъэӏэбейщ, минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ гъэм къалъхуащ, жиӏэу иту си дэфтэрыр си ӏэ ижьым къыӏэщӏалъхьэжри, къесхьэкӏым къесхьэкӏыурэ мис иджи сесэжыпащ. Атӏэми, си псэм мыпхуэдэу жеӏэ. коммунизм нэхум и ухуакӏуэхэм дапхуэдизу нэхъыжьыфэ къызамыплъами, сыкъэзылъхуахэм жаӏэр нэхъ пэжу къыщӏэкӏынщ. Ар жысӏэри, икӏэм-икӏэжым абы псэкӏэ сеувэлӏащ. Минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тӏу гъэм уэс пасэ тӏэкӏуи къесарэ бжьэпэхэм телъу. Уэс пасэмрэ а мазэмрэ зытемыхуэщэнкӏэри хъунщ, ауэ, Тхьэм къытхуигъэгъу, октябрым и пщыкӏутхур къыхэзыхар сэращ. Гъэм и ӏыхьэхэм ящыщу бжьыхьэр нэхъыфӏу слъагъути, абы и курыкупсэр сыӏэбэри къыхэспхъуэтащ. Минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тӏу гъэм, октябрым и пщыкӏутхум. Си псэр арэзы зыщӏынухэр фызытемыкӏынур аращ. Сытми, Тхьэ зытепӏухь хъуну пцӏы зыхэмылъыжыращи,

Дауэ, дауэ жыпӏа? Сыкъыщалъхуа къуажэри. Ау, зиунагъуэрэ, ар умыцӏыхууи. Абы ущымыӏамэ, дуней умылъэгъуауэ аращи, автобус итӏысхьи. Догуэт, догуэт, Гуащэпэж. Хьэтыр уиӏэу лъагъуныгъэ къысхуэпщӏар пэжмэ, а сыкъыщалъхуа си къуажэ дыщэм удыхьэу си къуажэгъу дыщэзэрылэхэр зэкӏэ умыгъэпӏейтей. Арыншами си цӏэкӏэ мыгувэу, Зы илъэс тхущӏ хуэдэ дэкӏмэ хъункъэ, бгъэпӏейтеинущ уэ ахэр. Щи, сызихэт, сызищӏыс, си хьэрис-кхъуэрисхэр сытхэр нэсу къэпщӏэну ухуеймэ, къыпызощэри адэкӏэ щӏэдэӏу. Уи лъагагъыр дапщэ жыпӏа? Къулыкъущӏэшхуэ дыдэ сыбгъэдэмытмэ, зы метррэ сантиметр ищӏрэ тӏурэ сохъу. Фӏы дыдэу сыщыбэмпӏахэм и деж чилищэхэм сыщынэси, фӏыуэ сыщыщхьэдэхи щыӏэщ. Ауэ бэмпӏэлыр хэпхыжмэ, къанэр щэныкъуэм нызэрыхьэсми аращ. Си фэкӏэ зэрыплъагъущи, лӏы хужьышхуэкӏэ укъызэджэнкъым. Ауэ пӏэр хужьрэ щабэмэ, хъарзынэу сыкъыхощри, ахърэт къэуцыпӏэр щысхуэбухуэкӏэ, мис ар зыщумыгъэгъупщэ. Уи лъэпкъым сыт хуэпщӏэфа жыпӏа? Слъэкӏрати, бын зыбжанэ тыгъэ хуэсщӏащ, Тхьэм хуэщхьэпэн ищӏхэ. Лӏо ар пфӏэмащӏэ. Хьэмэрэ тынш уи гугъэу ара уэ а ӏуэхур къыбдэзыӏыгъыну зы фыз фӏэкӏа уимыӏэрэ лэжьапщӏэм я нэхъ гъурым утесу? Зи гугъэхэр ириреплъ Китайм я хабзэ гуащӏэр ди деж къэмыс щӏыкӏэ. Щӏасэ и ӏуэхукӏэ дауэ ущыта абы? Кхъэ, мис апхуэдэхэмкӏэ укъызэмыупщӏи. Сэ сызэрыплъагъущи, япэрауэ сыщӏэлэжкъым. Емыкӏу дыкъащӏынщ. Етӏуанэрауэ, гуэныхьхэр щыхуагъэгъум иджыри сынэсыпакъым. Мис а уи лэгъунэм дынэсрэ, а зи гугъу пхуэсщӏа пӏэ щабэм хуэдэ къысхуэбухуэмэ, итӏанэ псори дэр-дэру зыхуэтӏуэтэжынщ. Зэкӏэ бжесӏэфынуращи, а ӏуэхумкӏэ бегъымбархэм сахэптхэну ухуежьэмэ, абы зэран хуэхъун ӏуэху цӏыкӏуфэкӏу гуэрхэр къыслъыкъуэщыжынкӏэри хъунущ. Ауэ уи фӏэщ зэрыхъун, Гуащэпэж. Тхьэм сыкъилъагъури, зызыгъэбегъымбар гуэрхэм елъытауэ абыкӏи сыбегъымбарыжкӏэ. Мыдыгъу дыгъуафэ жаӏэу зэхэпхакъэ? Дапхуэдэ мыгъуэщ, сыт тщӏэн? Уэлэхьи, си псэ тӏэкӏур сӏыпхауэ сащыхэпшкӏи, апхуэдэ ӏуэхукӏэ сыпшэу фӏэкӏа нэхъ ӏей лъэпкъ цӏыхум ягу къытхуэмыкӏыну. Псалъэм къыдэкӏуэу жысӏэнщи, сыфщогугъ, компенсацэ папщӏу си щӏалэгъуэр ахърэтым къыщызэфтыжыну. Си цӏэри, узыхуей дыдэмкӏэ къызэджэ Гуащэпэж, сэ уэращ дяпэкӏэ сызейри, зэрыжаӏэу, къысфӏэпщыр си цӏэщ.

Моуэ нэхъ тыншу къэтӏыс иджы Гуащэпэж. Мыдэ узыхуэмей гуэрхэм уезгъэдэӏуэнущ сэ иджыпсту. Хьэлмыгъуэ. Узэзгъэдэӏуэнури? Уэлэхьи мырам узэзгъэдэӏуэнур. Пщӏэрэ, Гуащэпэж, сэ сытха Ар дыдэри сыт? Ауэ сащыщщ тхэныр хьэлмыгъуэ зыхуэхъуахэм, абыкӏи Тхьэм и ней зыщыхуахэм. Насып сиӏамэ, адыгэм зыуи кърамыдза апхуэдэ ӏэщӏагъэ делагъэр си натӏэ хъунтэкъым сэ. Ауэ уи натӏэм къритхамэ, сыт пщӏэн? Ди зэхуэдэ гущӏагъщӏэлъ щэхущ, уэлэхьи, гъуджэ къысхуэӏэт зэрыхъурэ соплъэри, а тхыгъэм и лъэужь лъэпкъ мы си натӏэм тезымылъагъуэ. Ауэ Зэгуэрым шейтӏаныр къыстекӏуэщ, лажьэ зимыӏэ тхылъымпӏэхэм сащхьэщытӏысхьэри, сытхэм, сытхэм, сытхэм, сытхэурэ, иджы, мис, псоми ди унэхъугъуэти хьэл мыгъуэ схуэхъуауэ сыкъэувыӏэжыфыркъым. А тхэныр мыхъуамэ, сытым хуэдиз къулыкъу си насып къихьынкӏэ хъунут сэ? Езыхэр тхъэпӏэ защӏэрэ щӏэныгъэ лъэпкъ ущӏиӏэни щымыӏэу. Хъыджэбзу абы сфӏигъэкӏуэдам я гугъу тщӏынкъым. Ахэр адэ, адэ, адэ къыщынащ. Сахуэзэн хуейуэ сызыхуэмыза дахащэхэр, усэ тхыным сыхущӏигъэхьа, сыпылъын хуейуэ сызыпымылъа тхьэӏухудхэр, комедие тхыным дыкъыдэхуа, ба зыхуэдмыщӏу къэна ӏупэ бырыб цӏыкӏуищэхэр, трагедие тхыным гукъыдэж къытхуигъэна. Тр-р-р! Тхьэмыщкӏэжь, иумыгъэлейуэ увыӏэж, ахъумэ, уи ныбжь къемызэгъын гуэр халъэгъуэнщ а жыпӏэхэм. Япэрауэ, лӏыжь нэмысыншэ къыпфӏащынщ, етӏуанэрауэ, адыгэ спискӏэм уратхъыкӏыжынщ, а спискӏэр зыӏыгъ зигугъэжу зи тэмакъ гушыӏэ тӏуалэ щӏэмыхуэхэм. Сытми, жыпӏэну аракъэ? Куэдым, куэд дыдэм сыхигъэнащ сэ а тхэным. Пэжщ, сэ сыкъулейщ, хуабжьу сыкъулейщ гугъэ нэпцӏхэмкӏэ. Ауэ ӏуэхушхуэ мыгъуэракъэ, гугъэ нэпцӏхэм жэмыкуи, кхъуейжьапхъи, тхьэмщӏыгъуныби, лыгъур гъэжьаи къыхэпщӏыкӏ хъуркъым сэ сытым хуэдэу сфӏэфӏахэр. Гугъэ нэпцӏхэр уи фызым тенджэдыгу хуэпщӏ хъуркъым. гугъэ нэпцӏым уитӏысхьэрэ и бжэр къебдзылӏэжу пӏип жыпӏэу ущӏэпхъуэж хъуркъым. Гугъэ нэпцӏхэр Сбербанкхэм, Комбанкхэм хэплъхьэ хъуркъым. Иджырей цезырхэм я уардэ унэхэм хуэдэ гугъэ нэпцӏхэм къыхэпщӏыкӏ хъуркъым. Гугъэ нэпцӏ иӏэщ жаӏэу укъаубыду депутату ухахынукъым, къулыкъущӏэ уащӏынукъым, президентуи укъагъэлъэгъуэнукъым. Дауи, Ахэр тхакӏуэхэм гугъапӏэрэ хъуэпсапӏэу яӏэхэм я нэхъ ин дыдэкъым. Арикӏ, куэдым я фӏэщ тхуэмыщӏ ди пэжхэм ящыщщ дэ, Гуащэпэж. Ауэ уи фӏэщ зэрыхъун, си Ахърэт Хьэщӏэ, а гугъэ нэпцӏ инышхуэхэм я щхьэ къракъэм ухущхьэрэ ущатэу апхуэдизрэ утесынри мытынш. Абы щыгъуэми ныдэмыпщеяхэр, ныдэпщеиным хуэщхьэхахэр,

чэнджэщ гъущэкӏэ псапэ къэпхь хъуну щытмэ, а мурадыр сиӏэу сэ зыхузогъазэ тхэным гу хуэзыщӏу зи гъащӏэ гъуэгур а ӏуэхум хуэзыунэтӏахэм. Флъэкӏыхэнумэ, фымытхэ, хъарыпхэ. Къыфхупабжыкӏа зэман тӏэкӏур шакъэкӏэ фымыуцӏэпӏ. Ауэ фи натӏэ къритхамэ, е сэ схуэдэу щӏалагъэ-делагъэкӏэ къыщӏэвдзэу хьэлмыгъуэ фхуэхъуамэ, Алыхьым къыфтрилъхьауэ аращи, сыт мыгъуэр фщӏэн? Фытхэ! Узытетхыхьын мащӏэ, фыдэтхей, фыкъетхых, фыкӏуэцӏрытхыкӏ, фыкъыкӏуэцӏрытхыкӏыж. Тхьэ имыӏуамэ, зэгуэр зыгуэрым фыкъигъэувыӏэжынщ. Фейдэшхуэ къыпыкӏыну фызэрытхэн ӏэмалыр фымыщӏэмэ, вжызоӏэ. Иджырей Цезарьхэр тхьэпэлъытэ зэрыфщӏыным зы хьэрфкӏэ фытемыкӏ. тхакӏуэ ӏэщӏагъэр зыкъомкӏэ ещхьщ афияныр нэрыгъ пхуэхъуным. Ар хьэлмыгъуэ зыхуэхъуахэр къэзыгъэувыӏэжыфыну щыӏэри уэ зы закъуэрщ. Гуащэпэж. Аращ сэ уэ фӏыщэ ущӏэслъагъур. Уэращ сэ псэхугъуэ къызэзытыфыну щыӏэр, псэхугъуэ нэс. Къалэм сыкъэзыужэгъуар сӏэщӏэпхынщ. Тхылъымпӏэ сызыхуэмышэчыжыр пшыхьыжынщ. мис а зи гугъу пхуэсщӏа щӏалэгъуэм сыкъибгъэхутэжынщ, къауц пӏэ щабэр къысхуэбухуэнщи, уэрэд цӏыкӏу гуэрым зэрыхэтым ещхьу итӏанэ плъэкӏмэ. Ауэ зэкӏэ мис, си пӏэ лъапэм укъытесрэ нащхьэ къысхуэпщӏу аркъудейщ. Ей, а уи нащхьэри, а уи нащхьэр, нобэр къыздэсым зыри ӏэщӏэкӏыфакъым абы. Цӏыху цӏыкӏум насыпыжьыр яӏэти, уэ хэхауэ лъагъуныгъэ ин къытхууиӏэщ тхэныр хьэлмыгъуэ зыхуэхъуахэм, Гуащэпэж. Хьэрэмыгъэм хуэбгъэпса уи лъагъуныгъэ кӏыфӏым пасэу дыбошэж. Апхуэдэу зэрыпщӏыр хъарзынэщ. Ахъумэ уи фӏэщ зэрыхъун зыгуэр зыгуэрым зэрыкӏэщӏэтхыхьын тхылъымпӏэ ямыгъуэтыжрэ гъэпкӏауэ жылагъуэр къызыхэдмынэтэм тхэныр къызыӏурыбла къомым. Тхакӏуэхэм къыттеухуауэ жыпӏэмэ, укъамыужэгъупэ щӏыкӏэ цӏыхум уахэкӏыжмэ, зи фейдэ хэлъыр къэнахэм я закъуэкъым. Яхэкӏыжым и фейдэи хэлъщ абы. Ауэ сытым хуэдэу арэзы техъуэгъуей мыгъуэ абы, Гуащэпэж? Щапхъэ ухуейуэ ара? Узэрыхуейщ. Абы щхьэкӏэ жыжьи сыкӏуэнукъым. Плъэт мобыкӏэ. лӏы хьэлэболэшхуэ. Мо щӏэдыхьэшхыкӏыурэ къыдэдаӏуэ лӏы хьэлэболэшхуэр плъагъурэ Гуащэпэж? Нтӏэ-нтӏэ, мис а сэ сэщхь хуэдэурэ щытыр. Ар усакӏуэщ. Усакӏуэ дыдэри хэт ищӏэн, ауэ апхуэдэу зыкъызыщыхъуж гуэрщ. Лӏо, уи фӏэщ мыхъуу ара нтӏэ усакӏуэ мо нетӏэ жысӏахэр? Догуэ, хуабжьу къыпхуэныкъуэ уи гугъэу ара уэ, цӏыхухэр?

Хьэмэрэ уи щӏалэгъуэ дахэм щыгъуэ птха лъагъуныгъэ усэ къомыр дыхьэшхэн ирипщӏыжу лӏыжь кӏэмпӏрэфэшхуэ ухъужыху умыпсэуну ӏэмал имыӏэу щыт. УПушкину е уЛермонтову зыкъыпщыхъужмэ, зыкъыпщыхъуж къудей мыхъуу псомкӏи абыхэм уарещхьу къытхущӏэкӏ, тӏасэ. Птхыну къыпхуиухуар птхакъэ? Зыщӏэпӏэжьэн лъэпкъ щыӏэкъым. Ухуеймэ дуэль ухуеймэ щӏакӏуэкӏапэ. Кӏэрахъуэ уимыӏэмэ, мес пудыжьу бгъуэтынущ. Къоуэн жыпӏэнущи, мис гъунэжу дызыхэсщ. Нэгъабэ ӏуихахэм уакӏэщӏэдмыгъэхьэжмэ, уэлэхьи. Апхуэдэу хъуапсэрэ я гурыӏупсыр яхуемыкъухыжу дапщэ щыӏэ? Нтӏэ, цӏыхубэр фӏыуэ плъагъур пэжмэ, емыкӏукъэ апхуэдизым я гупыжым зэран ухуэхъуныр? Къытызогъэзэжри, зыкъызыкъуэпхыу тхакӏуэхэм я сатырым ухэбэкъуэкӏыныр уи дежкӏи хуабжьу сэбэпщ. Уи хьэмцӏыракӏэ псори аналдзк къудейуэ къыщӏедзыж. Яхуэмыгъэнышкӏыу щыта уи усэ къыркуэжь къомыр занщӏэу гъэткӏугъуафӏэ мэхъу. Мыхъуауэ жыхуаӏэу щытахэр хъури тӏыгъуэжауэ къыщӏедз. Зырадзэу редакцэ псоми къыщрахьэкӏа уи поэмэ щӏыӏэжьхэр дуней нэпцӏым утеджэлыкӏыу дуней пэжым укъытехутэным пэплъэу иджыри къэс щыса гущӏэгъулы гуэрхэм къащтэжри, гущӏэлъэсыкӏ тхыгъэ тӏэкӏу дыщӏыгъуу сатыр бжыгъэкӏэ яхуэмыгъэнщӏ кӏэзет плӏанэпэ гуэрым даукӏэ, зыхэджэлыкӏа адыгэ лъэпкъ дыщэр абы къоджэри, я нэпсхэм занщӏэу къызэпежыхь, зыщӏогупсысыжхэри уэ пхуэдэ цӏыху пэжу щыта, гукъабзэ зиӏэ, тхакӏуэ ӏэзэ, адыгэ нэгъэса дунейм темытауэ тетыжынкӏи мыхъуну уакъыщохъу. Нтӏэ апхуэдизыр къэхъуным зэран ухуэхъу хъурэ, хьэмышх къупщхьэжьым ещхьу дунейм уахутемыкӏыжу ущӏытетынур сыт? Зыкъомым я насыпщи, адыгэ литературэм еджэр и мащӏэщ, абы къыхэкӏыуи и пабжьэхэм зыхэбгъэпщкӏуэныр тыншщ. адыгэ литературэм узырымылъ зыщибгъэфӏэӏухьыфынкӏэ пыплъхьэн щыӏэкъым. Хэт зыщӏэра уэ къыдэбгъэкӏа тхылъ гъуэбжэ щӏыӏэжьым ит къомыр? Уэлэхьи, ар уэр дыдэм умыщӏэж, адрейхэм щӏащӏэнур сыт? Зыщӏэ гуэрхэри щыӏэщ, амыку, бжьэмыку, пщыкӏуий, пщыкӏумбгъу, тӏощӏ. Нэхъыбэ хъунукъым, зэрыжысӏауэ, насыпыр зыгуэрхэм яӏэщи. Армыхъуамэ, апхуэдизрэ апхуэдиз тхылъымпӏэ сэбэпыншу зэрыбгъэкӏуэдар къащӏэмэ, пэжу апхуэдэ тхылъхэри къэкӏуэну щӏэблэм зэгуэр сэбэп къахуэхъункӏэри хъунущ. Зэхахьэжэрэ зэхапщэжмэ, къытхуэгъэгъу, памперс хъарзынэхэр къыхэкӏынкӏэри мэхъу. Ууейхэр-щэ жыпӏа? Я Алыхь, сыту угущӏэгъуншэ уэ, Гуащэпэж! Апхуэдэу занщӏэу цӏыхум ебубыдылӏэу уеупщӏ хъурэ зи унагъуэрэ? Уэлэхьи, зыдгъэгусэкӏи сыт? Арамыгъуэу къыщӏэкӏынум дыдейхэми къапэплъэр. Ауэ ахэр апхуэдэу фӏэкӏа къызэрымысэбэпыжынур дэ тщыщу зыщӏэр нобэкӏэ мащӏэщи, а зыщӏэ мащӏэхэми здыдобзыщӏ. Тсс. Удэ. Зэхэпхай, зыхумыхай, ауэ уэрэ лӏыжь цӏыкӏу гуэрымрэ фтеухуауэ мы дэ адыгэм зы анекдот хъарзынэ диӏэщ дэ, Гуащэпэж. Зэхэсхакъым жыпӏа? Зэхумыхамэ, къедаӏуэ. Жьыгъэр зэрыжысӏащи, угъурсыз къэтӏэ. Ирищӏэф къимыгъанэу а угъурсызыр зытеджэгухьа цӏыхур апхуэдизкӏэ псоми фэжь-ӏужь хуохъужри, зыщышынэрэ зыщыдзейуэ къэнэжыр зы закъуэщ. Хэт хъуну а зы закъуэр? жыӏи къызэупщӏыт иджы. Уэлэхьи, уэрэ сэрэ сыт щхьэкӏэ пцӏы зыхуэдупсын, зэрыщыт дыдэр бжесӏэнщи, уэрамыгъуэм. Уэрамыгъуэм, Гуащэпэж! а зыми щымышынэжу жыхуаӏэхэр нэгъунэ зыщышынэу зызыщагъэпщкӏур. Уащыхуэмызакӏэ, къыщыптемыплъакӏэ дэнэ щащӏэн-тӏэ абыхэм мыпхуэдизу узэрыдахэр, узэрыфафӏэр, узэрыбгъафӏэр? Жыпӏэнуракъэ, узэры... пу-пур? Нтӏэ, арати зи гугъу пхуэсщӏ лӏыжь цӏыкӏум, тхьэмыщкӏэ, и псэм къищӏагъэххэт, жаӏэ, гъуэгу укъытеувауэ укъызэрыхуэкӏуэр. Япэ къэсыр къытетхъунщӏауэурэ пӏэщӏабзэ хъуа и псэ тӏэкӏур зэӏэмытхъыпэ щӏыкӏэ хьэршым пхьыжу уи архивым хэплъхьэну мурад зэрыпщӏар. Лӏыжь цӏыкӏур, мис, иджыпсту уи пащхьэ илъ сэ сэщхьыркъэпсу, а процедурэм зыкӏэ хуэхьэзыртэкъыми, зэрызыпфӏигъэпщкӏун ӏэмал гуэрхэр къигупсысу щӏидзат жаӏэ. ӏуэхушхуэратэкъэ, къигупсысу хъуар мыхъунрэ къемыхъулӏэн защӏэт. Темыкӏыж крем гуэркӏэ негрым ещхьу щхьэ зызмылэрэ? жиӏэрти, зэм абы егупсыст. Ахъшэфӏ ептымэ иджырей хирургием къыпхимыщӏыкӏыфын щыӏэкъым, щхьэ си нэӏур нэгъуэщӏкӏэ езмыгъэхъуэжрэ? жиӏэрти, зэми зэупщӏыжт. Цӏыхубз зезгъэщӏмэ, мынэхъыфӏу икӏи мынэхъ тыншу пӏэрэ? жиӏэу а хьэдгъуэдахэми и гупсысэхэр щынэс щыӏэт, мы дуней нэпцӏыр зыбгынэну хуэмей лӏыжь цӏыкӏу тхьэмыщкӏэм. Арщхьэкӏэ хъарыпым и дэтхэнэ аргументми зэрыжаӏэу контраргумент къылъыкъуэкӏыжт. Япэрауэ унегрын щхьэкӏэ негрыбзэ гуэр пщӏэн хуейт. Ищӏапэуи сощӏ, абы и негрыбзэм ӏэмал имыӏэу и адыгэ акцентыр къыпхыривынут. Етӏуанэрауэ, зэпытрикӏуиблыр къызыхуэкӏуэн жьыгъэр апхуэдизкӏэ ипщэфӏыхьат а лӏыжь цӏыкӏум и нэӏуми, кӏуэ аракъэ, адэкӏэ хъуэжыпӏи хэӏэбапӏи иӏэжтэкъым. А щхьэусыгъуэ дыдэм къызэтрикъутэрт лӏыжь цӏыкӏум и ещанэ мурадри, цӏыхубз зебгъэщӏын щхьэкӏэ цӏыхухъуу узэрыщытам щыхьэт техъуэрэ пхъуэж хъуну зыгуэрхэр къыпхуэнауэ щытын хуейтэкъэ? Мы лӏыжь цӏыкӏу мыгъуэм мыхьэнэ зэпт хъун лъэпкъ къыхинатэкъым жьыгъэ угъурсызым. Нэхъ образ хэлъу жыпӏэнумэ, мыбы зыгуэрхэм хьэрэмыгъэ игу къахуэкӏмэ, якӏэрыхъыжьэмэ, жыпӏэу ущӏэшнэн лъэпкъ щымыӏэу цӏыхубз хьэмэмым щӏэбутӏыпщхьэ щыхъуну ныбжьми щытыкӏэми нэсагъэххэт тхьэмыщкӏэр. Нытӏэ, а къомыр уи лажьэу, пабжьэ нэгъунэ щызэхащэхужа мы дунейм зыщыгъэпщкӏугъуафӏэт. Ауэ хуейт а къыхуэкӏуэм зыщигъэпщкӏуну хуабжьу хуей мыгъуэт лӏыжь тхьэмыщкӏэр. Икӏэм-икӏэжым лӏыжь цӏыкӏум мурад ищӏащ сабий хъужыну. Мурад ищӏщ, илъэс етхуанэм иту документ къабзэ къищэхури сабий сад нэхъ пхыдза гуэрым кӏуэуэ щӏидзащ. поп уэрэджыӏакӏуэ цӏэрыӏуэхэм я сурэтхэмкӏэ щӏэгъэна джанэ щхъуэкӏэплъыкӏэ гуэр щыгърэ шорт дахэ къыпылъыжу лӏыжь цӏыкӏур кӏуэ аракъэ сабийхэм зыкӏи къыпхухэцӏыхукӏтэкъым жаӏэ жыжьраплъэу уплъэмэ. Пэжу ар хуабжьу гугъу ехьт зыхэт сабийхэм задищӏыну хэтурэ, дэпкӏейрт, дэлъейрт, къадэжэну хуежьэрт, къэфакӏуэ гупым жэджэру яхэтт. Сытми апхуэдэу ӏуэхур хъарзынэу екӏуэкӏыурэ махуэ гуэрым шэджагъуашхэр зрагъэщӏ сабийхэм яхэс лӏыжь цӏыкӏум зэи имылъэгъуа икӏи имыцӏыху хъыджэбз гуэр къыщхьэщыхьащ жаӏэ. Къыщхьэщыувэщ, и дамащхьэм къытеӏэбэри, къеупщӏащ. Уэ сыт мыбы щыпщӏэр, Мухьэжид? Къыщхьэщыувар хэтми, сытми хъарзынэу къызгурыӏуа лӏыжь цӏыкӏум нэхъри зыкъегъэнану япэ псалъэхэр къэзыгъэӏурыщӏэ сабий зыкъещӏри жеӏэ. ӏэмэ-ӏэмэ сощӏ. Хъыджэбзыр лӏыжь цӏыкӏум хупыгуфӏыкӏщ, зэрыӏэщӏэмыкӏынур нащхьэкӏэ къыгуригъаӏуэри, Моуэ-щэ, ӏэдэбрэ ӏэдэбу, ауэ ебэкъуапӏэ лъэпкъ зимыӏэ унафэ хэлъу жиӏащ. Нтӏэ, нэхъ псынщӏэӏуэу щӏы, тӏасэ, ӏэмэ-ӏэмэ, уэрэ сэрэ Уддэ дыкӏуэн хуейщ иджыпсту. Абы иужькӏэ ӏэмэ-ӏэми пхуэщӏыжынт. Зи фэр пыкӏа лӏыжь цӏыкӏур къыкӏэлъыкӏуа хъыджэбзым иужь иувэри Уддэ кӏуа мыгъуэщ. Уи дыхьэшхыкӏэмкӏэ къызгурыӏуащ Гуащэпэж ар анекдот къудей мыхъуу къэхъуа хъыбар пэжу зэрыщытыр. Зэгурыӏуэныгъэ, Аращи, а Уддэм сыпшэн япэ уэрэ сэрэ мыпхуэдэу дызэгурыгъаӏуэ иджы Гуащэпэж. Адыгэм ди жыӏауэ къэкӏуэнур хьэщӏэм и ӏуэхущи, кӏуэжыныр бысымым и ӏуэхущ. Мис а ди хэбзэфӏым уемылъэстауэ, моуэ зы илъэс зытӏощӏырыпщӏ хуэдэ къысхуэхьэщӏи, Лӏо апхуэдизу узыгъэдыхьэшхыну сэ жысӏар зиунагъуэрэ? Пфӏэкуэдыӏуэ хъуауэ ара? Нтӏэ, зы илъэс зыбгъупщӏ хуэдэ нэхъ мыхъуми. Ари пфӏэкуэдыӏуэщ уэ сэ слъагъум. Уэлэхьи, сымыщӏэ-тӏэ. Апхуэдэу уи къэси уи ежьэжи зэуэ ар дауэ хъун зиунагъуэрэ? Сэри... Сэри пэжыр жысӏэнщи, уэлэхьи, зыкӏи сыхуэмыхьэзырэ сызытепшэну уи гугъэ гъуэгуанэм. Нтӏэ, дауэ тщӏымэ, дауэ хъуну пӏэрэ, ярэби?

Упсэуащэрэт уэ, Гуащэпэж. Жьыгъэ жыхуаӏэр умыщӏэрэ мис а узэрыдахэм хуэдэу дапщэщи удахэу. Нытӏэ, дэнэ къыщыщӏэддзэн иджы ярэби. Уэлэхьи хъыбархэр апхуэдизкӏэ куэд хъуащ иджыпстуи, зыр зэраукӏам тепсэлъыхьын ямыухыурэ адрейр къытрагъэбагэм. Ауэ уэрэ сэрэ а темэ ӏей дыдэхэм дынэсынкъым, Гуащэпэж. Дэ дызытепсэлъыхьынухэр Ахьа, уэлэхьи мис иджы къэзгъуэтауэ си гугъэм, уэ пфӏэгъэщӏэгъуэн хъун темэ Гуащэпэж. Мы укъыздэблэгъа дуней нэпцӏым абы нэхъ увыӏэпӏэшхуэ щызыубыд куэд къыщыбгъуэтынкъым иужьрей лӏэщӏыгъуэхэм. Ауэ щыхъукӏэ, зэлъэпагъ уэршэрыр къыщӏэддзэнщ а темэм теухуауэ къекӏуэкӏ ӏуэрыӏуатэм щыщ гуэрхэмкӏэ. моуэ уи нэгу дахэ цӏыкӏум гупсэхуу сиплъэн хуэдэу къигъуалъхьэт иджы си лъапагъым. Уэт, уэт, мис апхуэдэу. Иджы къыхэздзэн япэ тӏуми, зы жьэу жыдоӏэ. Бисмиллахьи! Партым ухэтакъэ уэ зэи, Гуащэпэж? Ау! Хьэдрыхэ парт лъэпкъ щымыӏэу арат-тӏэ зи унагъуэрэ? Зыри, зырикӏи. Хы! Алыхьым си фӏэщ имыщӏрэт ар. Уэлэхьи, сэ сцӏыхуу абы зы лӏы гуащӏэ къом нэкӏуащи, ухуеймэ, жыхьэрмэ курыкупсэм хэгъэтӏысхьэ. Кӏэщӏ-кӏэщӏурэ парт собранэ тӏэкӏу ямыщӏу ахэр хьэдрыхэ зэрыпхущыӏэн мы дунейм темыт. Хьэдрыхэр зыхуэдэри абы щекӏуэкӏхэри уэ нэхъ пщӏэнщ. Сэ зэкӏэ къызыщызгъэхъуу аркъудейщ. Ауэ мы дызытет дунейр къызэхэпплъыхьрэ узыщӏэдэӏукӏыжмэ, апхуэдизкӏэ парт куэд къыщыунэхуащ мыбыи, Уэлэхьи, дызыхыхьэнур мырщ жытӏэу къытхуэмыщӏэрэ ди нэхэр тфӏызэблэжу дыкъагъэнамэ Гуащэпэж. Гъэщӏэгъуэн дыдэкъэ. Мы цӏыху цӏыкӏум жаӏэхэр уи фӏэщ пщӏымэ, Ахэр уи фӏэщ щӏумыщӏын щхьэусыгъуэ лъэпкъи медицинэ и лъэныкъуэкӏэ сэ мы ди зэманым хэслъагъуэркъым. Делэхэм я парткӏэ еджэу зыгуэрхэм зыгуэр къызрагъэпэщащ. Адрей партхэм я кӏуэнур зыхуэдизыр сэ ныбжесӏэфынукъым. Ауэ мис ар, делэхэм я партыр, нэхъ парт ин дыдэ икӏи уахътыншэ хъуну си щхьэкӏэ къысщохъу. Уи нэгу къыщӏэгъэхьэт, делэ нэщэнэ зиӏэу хъуар зэхуэсри, а делэхэм я партым хыхьауэ. Хьэмэрэ абы хэтыпхъэу адрей партхэм ящхьэрыуа псоми абыкӏэ зыкъагъэбгъунлъэжауэ. Уэлэхи, абы нэхъ парт инрэ нэхъ парт лъэщрэ мы дунейм къытумышэнт итӏанэ. Егупсысыт апхуэдэ партым и кассэм парт взносу къэкӏуэнур зыхуэдизым. Уэлэхи! Зы къыхэхыгъуэм техуэр сиӏамэ, а Абрамович жыхуаӏэ тхьэмыщкӏафэ цӏыкӏури, сщӏэркъым, телевизоркӏэ слъагъуху ар апхуэдизкӏэ сфӏэгуэныхь мэхъу. Апхуэдизкӏэ зегъэтхьэмыщкӏафэри сыхуэзамэ, си жыпыр къэстхъунщӏыжынти, ахъшэ жьгъейуэ илъыр естынт жысӏэу сыкъогумащӏэ. А зыкъызэрытхуигъэлӏ Челси жыхуиӏэри зэщӏыгъуу къэсщэхунти, зэрыхуей дыдэу къагъэсэбэпыну чукчэхэм езмытыжтэмэ. Делэхэм я парт жиӏэу къызэзыгъэпэщыфар е губзыгъэ дыдэщ, е фӏэкъ жыхуиӏэ диагнозыр зыхуэбгъэув хъуну гуэрхэм ящыщщ. Догуэт-догуэти. Уа, диагноз диагнозкӏэ ягуэшрэ, щхьэж и диагноз хуэкӏуэ парт хагъэхьэу щытамэ, нэхъ зэӏубз мыхъуну пӏэрэт мы дуней нэпцӏым щекӏуэкӏ партухуэныгъэр. Псалъэм папщӏэ, гипертоникхэм я парт, склеротикхэм я парт, невротикхэм я парт. Уэри пщӏэу къыщӏэкӏынщ, Гуащэпэж, япэм Алыхьыр закъуэщ жыхуаӏэм ещхьу, дэ диӏар зы партщ, зы парт закъуэщ. Гипертоникхэри невротикхэри, Сы Наполеонщ жызыӏэу къэувхэри а зы партрат зыхэтри, къоуэнури, къыщоуэнури, къыздиукӏыну лъэныкъуэри къыпхуэщӏэртэкъым. Щэху-щэхуурэ езыхэр зыӏурыӏэбэж мыхъумэ, уаӏурыӏэбэнкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Сытым хуэдэу гугъут езыр а парт закъуэм хыхьэныр, сытым хуэдэу гугъущэт! псом хуэмыдэжу дэ тхуэдэу тхылъым зи пэр егъэкъуа зэпыту псэухэм я дежкӏэ а парт закъуэм хуэкӏуэ гъуэгур икӏи гъэунэхупӏэт. Хьэӏужыж-мэӏужыжхэм зыгъэщхъыкӏэ зэхуэмыдэхэр щӏэубзэ-щӏэбзаекӏэ гъэщӏэгъуэнхэр щагъэлъагъуэ зэпегъэуапӏэт. Упролетариатмэ е умэкъумэшыщӏэмэ абы и ӏуэхур щхьэхуэти, кӏуэ аракъэ, укъаӏэтынурэ ӏэплӏэкӏэ уахьынут, къулыкъущӏэкъу цӏыкӏу ӏэджэми я хъуэпсапӏэу пщӏыхьэпӏэ ӏэфӏхэр зыхуалъагъу я гугъэпӏэ псоми трамплин хуэхъуну зыщыгугъ КПСС-м. Лӏо Гуащэпэж, уи нэ дахитӏыр сыту хъурей ищӏа хуэдэ мы ныбжесӏахэм. Апхуэдизу ар пфӏэгъэщӏэгъуэн щыхъуакӏэ, уэлэхьи сеуэнщи, зи гугъу пхуэсщӏа парт закъуэм и ӏуэрыӏуатэ щэхухэм щыщу хъыбар зытӏущ щыпхуэсӏуэтэнмэ. Ауэ ныжэбэкӏэ а къэдуэршэрар ирикъунщ. Моуэ мис а щхьэнтэ етӏуанэр зыщӏэхи, укъыхэмыщту жей. Пӏалъэ-пӏалъэрэкӏэ макъ шынагъуэ гуэрхэр зыхэпхкӏэ умышынэ. Ар сэ сыпырхъыу аращ. Щи, нэхулъэфӏ укъикӏ, Гуащэпэж.